Níl 'fhios a'm cé chomh sásta is atá mé leis an téarma 'úrscéal' mar théarma a chuimsíonn réimse áirid scríbhneoireachta, mar nuair a chuimhníonn tú air, tá an réimse sin ollmhór. Clúdaíonn sé, abair, 'Cré na Cille', 'Caoin Tú Fhéin', 'Deoraíocht', úrscéalta Mháirtín Uí Chorrbuí. Clúdaíonn sé an réimse 'Séadna' Luaimis na clasaicí anois. Agus an difríocht atá idir chuile cheann acu sin. Ach fós, is úrscéalta iad uilig. Ansin, má bhreathnaíonn muid ar an réimse idirnáisiúnta clasaiceach, agus tá muid ag caint ar dtús is dócha, mar a déarfadh George Lukács ar na ar na scéalta réalaíocha clasaiceacha ag tosú le le Walter Scott agus ar ndóigh leag seisean an chreidiúint as seo ar Maria Edgeworth agus ansin na scéalta móra réalaíocha le le Balzac agus ansin Dickens is dócha is mar sin dó. Ansin tá na Rúisigh agus Dostoevsky is iad sin uilig. agus an cogadh agus an tsíocháin le Tolstoy, agus ina dhiaidh sin arís tá À la recherche du temps perdu le Proust agus James Joyce le Ulysses agus anuas ar Ulysses, Finnegans Wake. Agus ansin in aice leis sin tá an stuff a bhí dhá scríobh i Sasana, abair ag D.H. Lawrence, stuff eile ar fad, stuff difriúil. Agus ansin arís tá an nouveau roman sa Fhraincis ag leithéidí Robbe-Grillet, Agus deir tú, cén rud atá ag na scéalta seo i bpáirt le chéile? Agus an t-aon rud a bhféadfá a rá faoi, bhuel, tá an chuma air gur píosaí fada ficseanacha iad seo uilig. Now, d'fhéadfá a rá, bhuel, tá sé seo cosúil leis sin agus mar sin dó. Ach dáiríre, níl an téarma úrscéal sásúil le sin uilig a chuimsiú. Níl 's a'm cé chomh sona is a Bheinnse leis an téarma sin. Agus fáth eile b'fhéidir nach bhfuil mé iontach sona leis ná go mb'fhéidir go gcuireann sé teorainn, ainneoin na héagsúlachta sin uilig, cuireann sé teorainn leis an cineál scríbhneoireacht ba mhaith le duine a dhéanamh. Mar, deir duine, bhuel, is úrscéal é seo, mar sin caithfidh mé coinníollacha áirid a chomhlíonadh. Bíodh is nuair a bhreathnaíonn tú ar a bhfuil déanta, deir tú, bhuel, céard iad na coinníollacha a chaithfeas tú a chomhlíonadh? Now, tá mise i bhfad ó rá os a choinne sin go bhfuil deireadh leis an úrscéal mar fhoirm scríbhneoireachta nó aon rud mar sin. Tá sé sin chomh háiféiseach le rá mar a dúirt Bernard Shaw faoin gceolsiansa, abair, siar i 1890 rud eicínt. Tá deireadh leis an gceolsiansa. Agus, ar ndóigh, mar a dúirt mé féin faoi Charles Villiers Stanford, scrí' seisean go leor ina dhiaidh sin. Tchaikovsky, scrí' sé go leor ina dhiaidh sin. Gan trácht ar a tharla ina dhiaidh sin, Shostakovich, abair. agus na ceolsiansaí aige. Agus fiú céad bliain théis do do Shaw é sin a rá, bhí daoine fós ag iarraidh rudaí a scríobh ar thug siad, Seoirse Bodley an hÉireann, abair, a scríobh siansaí sa chiall sin. Ach san am céanna, caithfidh muid admhachtáil go bhfuil an téarma cineál míshásúil Ach ní fheicimse go féidir linn tada a dhéanamh, níl aon deireadh leis an úrscéal, tá súil agam, agus tá mé ag ceapadh go scríofar úrscéalta go ceann i bhfad eile. Níl sé i gceist agamsa éirí astu go fóill, le cúnamh Dé, ar aon chuma, ní éireod. Ach caithfidh muid plé leis an téarma admhachtáil go bhfuil sé míshásúil, agus sinn oibriú taobh istigh dó sin, mar ag an bpointe seo ní ritheann aon téarma eile liom.